Inde ife ndaku mcp koma tatopa naye Chakwera ndipo sitikumufuna. Tilibe mtsogoleri tingovomereza tilibe mtsogoleri. Zoona angamabanduke kumapita kunja? Kutisiya nde kuti no kunoku tikupita kumakazonda achina Chimwendo Banda ku Maula. Kumaona kuti ena akuyendera ma belo. Zosamukhudza osanenapo chilichonse nkuchoka nde tiziti tili ndi mtsogoleri? Iya tilibe mtsogoleli basi tipeze mtsogoleli zimenezitu zikuchokela ndithudi kwa mmodzi otsatila chipani cha Malawi Congress Party ndipo ndi munthu wankuluso kumeneko amatchedwa Sylvester Ayuba James iyeyo ndiye kung'alula Chakwera amakonda kumung'alula ndithudi Wabweratu lero ndikudzalembaso dzima paragraph dzambiri pa tsamba la mchezo kumung'alula mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera komaso yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Zomwe zalembedwa mmenemo sitiwerenga china chilichonse koma tingowerengako ma paragraph oyambirira awiriwo kuti akuti bwanji kenako titanthauzire kenako tizafotokoza zonse kuti no kodi Sylvester Ayuba James akuti chani mma paragraph enawo. Apatu akuti Currently mcp has no president stroke leadership, the party is in a serious political crisis with few of its most important members arrested and serving bail while its secretary general still remains on remand in prison. Akutitu pakanali pano tikunena pano chipani cha mcp chilibe president komanso chilibe utsogoleri wina uliwonse. Chipani ichichi nchonoti no chili ndithudi mu crisis yoopsa kwambiri. chikukumana ndi mavuto, zokhoma osati masewera ndipo pakanali pano nzoona kuti no. Ah, anthu ena ndi ena ofunikira a chipani chimenechi ndi zoona kuti amangidwa ndithu. Enawonso ndi zoona kuti no ali pa belo pamene enawo ndi zoti ngati mlembi wamkulu wa chipanichi ndi zoti ali pa remand tu ku prison. But the president is on holiday, he actually left during the arrest and chose to look aside without making a statement or uttering a, wow, a, a, word, a word, I think I find not a word, that could keep the general membership at least hopeful about the situation. Akuti komano tu zimene zikuchitika nzoona kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi ndi zoona kuti ali pa holiday kutchuthi Anachokaso pa holiday po nthawi imene makosana amenewa amamangidwa ndipo anaganiza zonoti angoyang'ana kumbali ngati sizikumukhudza kuti kuwayang'anila kumbali ndithu osayankhulapo statement ina iliyose osanena mau ena aliwose mamuonela kuti anakathandizila kuti no athandizile kulimbitsa mtima mamembala achipani cha mcp mu situation imeneyi. Koma ndithudi wawazika waku tchuthi. Ayi zimenezo ndi mwa zina zomweno walemba mkulu ameneyo, Silvester Ayuba James. Mukamba zoti uyuso ndi uti ndi uti mukum'dziwa? Uyuyotu ndi uja yemweno ndi MP wa dera lina ku Nkhotakota komanso nde kuti ndi loya. Iyeyu ndi loya ndithudi koma sapota wa chipani cha Malawi Congress Party amene ee amang'alura samaphweketsa iyayi. Zotino kaya ndi za ku Kongeresi komweko amawagaza ndithu kumeneko amakonda kumaima pa chilungamo choncho now zimene zalembedwa ndi zimenezi koma muli zinanso akukamba zonena kuti Chakwerayu wabanduka eti apapa kuwasiya Chimwendo Banda amangidwa ndani ndani osayankhulapo zina zichonse ngati kuti sanaone china chichonse kwautali wapita kunja ati ku holiday kumenekoko. Komano, nthawi imene ankanyamuka kupitanso kunja ulendo wina wake kupita ku Tanzania kuja anakanidwa kuja, zotino anakhala pansi kuchita kuitanitsa atolankhani, iyayi ndiyankhulane ndi mtundu wa Amalawi, andituma ine ndikupita ku Tanzania chani chani, ulendowu kodi sanapange zimenezi chifukwa chani? Mesa kodi mtsogoleri amayenera uzioneka utsogoleri wa apapa kodi? Ukuchita kuoneka zotino utsogoleri palibe ndithu. Chifukwa mtsogoleri umayenda ndi anthu ako mu nyengo zonse. Osatino pameneno mavuto agwa ndekuti iweyo upezeke ukuthawa. Chifukwa apa iyeyo anatani? Anathawa ndithudi. Ankhula zambiri mmenemo tikufunika tisinthe mtsogoleriyu kuti chipanichi chikhale ngati chili ndi direction yabwino koma apapa. Ayi ndithu chipeze kuti chafufutika chipani chimene chichi tikufunika mtsogoleri mwachangu ndipo mkulu ameneyi amayenera achotsedwe ndithu mmbuyo osatinso panopa timayenera kukhala tamuchotsa ndithu utsogoleri uzioneka munthawi ngati zimenezi nthawi zovuta ngati zimenezi pamene pali chisokonezo ndekuti mtsogoleri azibwera ndikutha koma apa zikuchita kuoneka kutino Chakwera uyuyu sizikumukhudza zimenezizi uyuyu sanapangidwe kutino akhale mtsogoleri sanapangidwe design kuti adzakhale mtsogoleri ayi Uyuyu ndithu amayenera achoke ma sign tili nawo ndithudi ayi zina zili mmenemo mwina tingaamise zina ndi zina ziwiri zitatu potanthauzirapo olo pofotokozapo komano ma main point ndi amene takamba mmenemo mwaona kutino Chakwerayo wathawa kupita kunja chonsecho azikuluakulu a chipani mamembala ofunikira achipani amangidwa ndipo iyeyo olo kunjako sanayankhule china chilichonse wangokhala chete kukhala ngati kuti mwina mwake makutu ake ngotseka ngatino maso ake sakuona china chilichonse wayang'ana kumbali now magaye zimenezi ndi zimene zikuchitika Zomwe akunena kumeneko akuti angoona kuti no mtsogoleri alibe, achoke basi. Zimene ankanena Alex Major zija ndi zimenezizi. Alex Major wa Kasungu uja amati tatenga chinthuchi utsogoleri titenge ndife Chakwera si mtsogoleri chani. Zimene ankanena Alex Major zija ndi zimenezi zimenenso Ayuba James akunena. And si koyamba kaka Ayuba James wakhala akunena or Alex Major wakhala akunena. Koma kuli anthu ena ndena ngati achina Chimwendo Banda omwe achina Jessie Kabwira amasankha kunena kuti ayimabe ndi Chakwera. Koma chakwera utsogoleri alibe malinga ndi enawatu awawa achina ayuba james wa. Izizi i think panopa mpameneno mwayambano kugwirizana nafeno sopano anthu aku Kongeresi. Ngati amalawi tinkanena uyuyu uyu chakwera uyu simtsogoleri ai. Tinkanenatu simtsogoleri mkuluyi. chifukwa zimaoneka zikachitika zina zake amakhala chete azikwanje akakamenya anthu iye amakhala chete samayankhula china chilichonse now mukugwirizana nafeno tsopano ndi choncho eti mukugwirizana nafe kunoti zija tinkanena zija ndi zoona uyu si mtsogoleri sanali mtsogoleri nchifukwa chake inu mungathe kukhulupirira chifukwa chomwe dziko linoli lawonongeka fukwa dziko linoli lawonongeka kwambiri makamaka mu ulamuliro wa a Chakwera tinaona zambiri zomwe zinachitika zachuma kuonongeka Kuona ndi kuti dziko limangoyendetsedwa kaya amaliyendetsa ndani chimwendo banda sanali mgulu loyendetsa dzikoli komano achakwera ayi ndithu tinalibe mtsogoleri now you can agree with us ubwino wake ndi umenewo ee mwina chimene mungapange kumenekoko muli ndi malamulo malamulo amakamba zotani kodi alex major uja ndi dolo kwambiri chifukwa amatsata malamulo amawatsatira malamulo achipani chanucho constitution imakamba zonena kuti i think munthu akuyenera achotsedwepo kaya akhala ngati Malingana ndi malamulo komano akuluakulu a chipani anasankha kuti amusungepo. Munakapanga zimenezozo? Sitikudziwa komano ma concern amene aperekedwa apa these are real concern. Mtsogoleri weniweni aziyenda ndi anthu. Tipereka chitsanzo cha Peter Mutharika mmene zinaliri akumangidwa ma guy aja eti? Eeh kaya ma guy akukumana ndi zokhoma mnthawi ya campaign achina Gangata akuyatsidwa ma galimoto ena akumenyedwa chani kumangidwa zonse zija? Eeh. Peter Mutharika sizoti ankachita kubwera nthawi inayonso koma amapangisa ndithu ma press briefing muona wapangisa press briefing ina yake ndikuzapanga address china chilichonse iyayi zachitika motere ayi inu muonesese zonena kuti inu achakwera mukonze izizi izi nzolakwika anyamata akupanga zotere apolisi amangeni anthu musasekerere sizoti mtsogoleri wachipani amayenda nawo anyamata ake aja Koma awa apa chakwera aa amwene sakuyendadi ndi anthu ake let's be honest zoti kaya wachokamonso mdziko muno tikuzimvera apapa e inde kunkangoveka mphekesera komano apapa mpamene zikumvekano movomerezeka pepani kwambiri audioyi nde tiyithera pomwepa fukwa mvula izi zifukwa zipeza kudziwika kuti ndikulephera kunoti tikupatsireni nkhani pepani kwambiri akuti.